nọ abụrọ be anyị we are at Igboabuchi family.
ewepụga ya n'ọkụ ehe anyị na ọ njem ka anyị nọ n'ime ya ọ nya kpatara o ji wee sị anyị na ana m ana ka m je doziere ụnụ ebe obibi m dozichaara ụnụ ebe obibi m laghachite wee mee gịnị kpọrọ ụnụ ka ebe m nọ bụrụ ebe ụnụ ga-eme gịnị ga-anọ kedu ebe aha kedu ihe anyị ga-eji wee sobe ya ọnwụ
ọnwụ onweghị onye nọ n'ụwa anụnwa ga-anọ forever onweghị ihe nọ n'ụwa anụnwa enweghị expiring date mgbe o mere expire ndụ gị mere expire mgbe ndụ m nke m mere expire m mere gịnị ọnwụ ya ọnwụ onwere o chetara m one eh, musician one musician na eh, na America Ọ Billy Graham ụfọdụ ndị jegoro US ebe a maọbụ ndị gụrụ akwụkwọ ma the great preacher in America a na-akpọ Billy Graham ọ uh, one of the great uh, Pentecostal preachers o nwere one uh, singer o jekwuru na America wee sị ya na ọ ga-akwụsị ị na-agba ọtọ were eme gịnị were agụ egwu that na ọ na-scandalize the young ones that he should use his music or her music ọ bụrụ a gospel preaching music because na onyinye Chineke nyere ya bụ onyinye iji onyinye were mee gịnị wee mee ụwa ka ọ dị mma ya na iji wee entertain ndị mmadụ na ọ a gift ọ bụghị ya nwe ya sị ya carry your Jesus Christ and I don't do the Christ. Billy Graham sị ya ngwa nsogbu anụ you will understand that na the world ị bịara bụkwa a gift and an opportunity kama one day you will look for me but I will not come o ruo two years cancer wee bido ọmarịcha nwa cancer wee tụtụrụ ya wee hịkpọọ ya ebe ọ na-aya ihe ka ọ chọba Billy Graham wee sị whatever I have said against God I am taking it back God is the greatest

that I am sincerely sorry. Ụnụ mara ndị ọcha anaghị ezo ọnụ. Ọ pụtara na redio ma na TV na in Christ and in him alone I believe. He can only save me. Let him forgive me whatever I have said. O wee sị ndị niile ji foto ya ebe a na-agụ egwu agba ọtọ ya sị kpọọ ha ncha niile ọkụ. O ruo two days ya anwụọ. A beautiful lady. Beautiful lady. Ọ nya kpatara when you go there you see people who nwere moral conscience they don't play with their God. Ha nwere everything Chineke nyere ha. They have everything but they never play with God. Ha eji Chukwu egwu egwu. Ọ nya kpatara i jee na ego ha na ya dollars. Gịnị ka e dere ya? In God I I trust. Ihe ọ sọkwa ha na-eme. ọ sọkwa president na-eme they remind him that in God we trust so ife anyị na-ekwu bụ ndị otu kristi bụ ebe mụ na gị nọ we are all going home ọ nya kpatara ị gaa n'akwụkwọ nke Ecclesiastes chapter 8 from verse 5 to 8 o nwere ebe ọ na-ede sị ebe ọ bụ na o nweghị onye ma echi onye nwere ike ịgwa mmadụ otu ọ ga-esi wee dị Onye ji ndụ ya n'aka, o nweghị onye a gụpụrụ n'agha. Ihe ọjọọ agaghị azọpụta ndị njọ mara gịnị ahụ. Sọkwa gị na ọ sọkwara gị ụtụtụ ọbụla gị na-agwọrọkọ na njọ you are destroying yourself. In fact, you are enemy of yourself because at the fateful hour mgbe i gwebere expire ihe ọ sọ 15 million injection a gbaa gị ya gị ma banwụ gị ma nwụrụ ọ sọkwa ndị dọkịta niile nọ n'ụwa anụnwakwa gị okirikiri ọnwụ bịa ha you must do what so dọla ma ụlọ ọgwụ ma dọkịta o ma injinia o ma fada o ma poopu o ọ nya kpatara sọsọ ihe ga-azọ gị ọ bụ ndụ ọma ezigbote ndụ ezigbote ndụ bụ ihe ga-azọ gị ọ sọ gị baa na Achịna zụọ na Akpo zụọ na Umuchu zụkwuo na Amesi wekọrọ ha ncha niile kwasị ị ga-ala n'ole ị ga-efurula a ole ka ị ga-ejula ole ka anyị ga-etiri gị ama m o nwe n'ime ụnụ o nwe n'ime ụnụ jegoro Ụmụnze ụnụ ma ebe Ụmụnze nọ ụnụ ejenugo na nke Abirikete na Ụmụnze ee na-emere na njegharị na-emere njegharị akpachara m anya vuru moto wee jebe ebe a maka ama mgbe ọ nọ ndụ bụ Mercedes Mercedes Mercedes ka ọ dịrị anya paakị ya were ya na-agba ngwuru unu ruo ka moto niile ahụ dị ebe ahụ na-ere ure Abirikete ọ ka nọ kedu ebe ụmụ ya nọ e jere nke a legharịcha anya legharị ebe ahụ legharịcha anya ị makwa ihe m kwuru n'obi m Vanity of gịnị? Vanity. All is what? Echetaha m ya n'ohu ma ego akwa n'ahịa. Ha na-eyi otu trọza. Ọsa ọ na-eme m kpọọ ndị ha sachara m ya dere m ya iron m yiri ha na-ejegharị. M were shoe park ya yiwezie sandals. Ka ntụ wee na-ekwo m na ya ka m wee maa na ntụ ka m bụ.

ị wee chaa ọcha ebe techa mgbe o ya eru ka ị ghọọ udele ibere nke na na-eji oji nke na na-acha ọcha nke na na-acha yellow nke na na-acha white i tekata mmanụ ka na gị i tekata okwuma gị ha were kumba na balm tikebekwuo ya n'ahụ ha mara ma ha chere na ọ ga-adị mma
enweghị ihe ya ọzọ proudly sponsored by Dubai sọsọ ihe ndụ bụ ọgbọ

o mere gị gị too uto ọ adịrị ego na bank account gị gịnị ka o wetara gị nzuzu amaghị ihe ikpe be Chukwu ha dịrị gị ndị mmụọ ọma dịrị gị na-eche gị gị kpakwa ọdụ ha dịrị gị woe to you ọ bụrụ na ije si I am sorry igbogote ka gwakwara m ụlọ ana m ego koboko egoro m ụnyaahụ koboko mụ na Peter ga-anọ na gate Peter dị asọ na gate ka m ga-anọ gate n'eluigwe ka m nweta gị that is ọ kwa a ka na-ekpe gị ikpe m bịa ka akpụrụ gị like this were ụkwụ gbaa gị n'ọkụ mmụọ were koboko pịa pịa pịa kewapụ gị ị mara agwa ọjọọ gụ hapụ ya